an ka plateau sanfɛ maa dogolen tɛ diinɛ kɔnɔ kɔkan ani kɔnɔna la maa dogolen tɛ fana eh, fɛn eh, karamɔgɔ don eh, trois cents logements na alimami don trois cents logements na o tɛ maa dogolen maa dɔwɛrɛ tɛ imam seyidi maliki jalo a b'an fɛ an nana a fɛ plateau sanfɛ yan nɔ fa fa fa dagayɔrɔ la an bɛna kuma kalan kan kalan ye mun ye kalan an ɲɛ b'a la kalan talen don a dun a tiɲɛnen kun don waati jan kɔnɔna la a ɲɛli diinɛ ye mun fɔ a la a bɛna kuma olu kan kalandenw kan k'u comporter cogo di kalanden somɔgɔw kan k'u kɔnp kalandenw denmisɛnninw bila sira cogo di karamɔgɔw kan ka kalandenw bila bila sira cogo di a bɛna kuma o bɛɛ kan diinɛ ye fɛn fɛn fɔ a la a bɛna kuma o kan an bɛ foli sɛmɛ a la alimami salamu aleykum salam wa rahmatullahi alihamdulila i bisimila an ka plateau sanfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na thème ye thème kelen i ye centre banɛnɛ jalo i y'o directeur ye ka fara alimamiya kan ayiba rasulilayi fana président ye jɛkulu dɔw b'an fɛ yan confenat o jeunesse fana président ye i bisimila an ka folikan b'i bolo yann'an ka don walanda la alihamdulila abu an bɛ foli fɔlɔ daliba ala la ale min ye adamaden ladɔnniya biki la ale min ye adamaden lakalan a tun tɛ fɛn min dɔn na an bɛ seli alakiraba muhamadu kan alayhi salam ale min ko an ma ko ni maa min bɛ diɲɛ ɲini i ka kalan kɛ n'i bɛ lahara ɲini i ka kalan kɛ n'i b'a fila bɛɛ ɲini i bɛ kalan kɛ an bɛ aw fo aw bɔra aw ka so an b'a fɔ k'aw nana aw ka so inshallah nali diyara n ye ala k'an bɛn sawaba ma fɔta ni kɛta bɛɛ lajɛlen na
Alihamdulila imam seyidi jalo ee an b'a ye waati damadɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ kalan cogoya tiɲɛna an dun bɛ kalanta kɔnɔna la a taara sa a bɛ waati bɔ nka an t'a fɛ tiɲɛni min kɛra ka tɛmɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ diinɛ yɛrɛ ye mun fɔ kalan na yann'an ka don a walawalali la Alihamdulila abu an bɛ segin ka ala fo ka ala tanu ka ala barikada ka seli kɛ alakira muhamadu kan alayhi salam n'i ko silamɛya diinɛ i b'a fɔ ko diinɛ min ko ko kalan c'est an ka alakiraba muhamadu alayhi salam tuma min ni kiraya sera a ma ni ala ye jibiri bila ka taa fɔ a ye n b'i kɛ kira ye yann'a k'a fɔ a ye yɛrɛ i ye kira ye yann'a ka silamɛya f'a ye yann'a ka ala f'a ye ala ye verset fɔlɔ min fɔ jibirila ye k'a k'a fɔ ala ye k'a k'a fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o de ye k'a ka kalan kɛ verset fɔlɔ min jiginna kuranɛ la o de ye ko muhamadu kalan kɛ iqra muhamadu kalan kɛ bismi rabbik n'i ma tɔgɔ ye allazi khalaq min ye danfɛnw da iqra wa rabbukal akram muhamadu kalan kɛ n'i ma tɔgɔ ye i ma min ye masaba ye allazi allama bil qalam maa min ye an ladɔnniya biki la allama al insana ma lam ya'lam maa min ye adamaden ladɔnniya a tun tɛ fɛn min dɔn na donc kuranɛ verset fɔlɔ min jiginna nin de don ala ko ala kira ma k'a ka kalan de kɛ parce que i tɛ se ka ala dɔn n'i ma kalan kɛ i tɛ se ka ala kira dɔn n'i ma kalan kɛ i tɛ se ka silamɛya dɔn k'a faamuya k'a kɛ ko ɲuman n'i ma kalan kɛ n'i bɛ diɲɛ yɛrɛ de fana kɔ a tɛ sɔrɔ ni kalan tɛ an ka ɲɔgɔnye dɔ la n y'a f'i ye n'i y'a ye aw bɛ nin kamera branché ka nin mikoro minɛ a bɛ tila ka taa bɔ diɲɛ bɛɛ b'a ye kalan tɛ wa donc silamɛya ko ko ka kalan de kɛ ko fɛn bɛɛ dulonnen don kalan de la donc silamɛya ale ye ko ko kalan de an ka alakiraba alayhi salam ye kuma daminɛ n'o de ye a ko abu ni maa o maa n'i bɛ diɲɛ de ɲini e bɛ diɲɛ de ɲini i mako tɛ lahara la a ko diɲɛ tɛ sɔrɔ ni kalan tɛ kalan diɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu ni kalan tɛ ala kira ko ten man arada duniya fa alayhi bil ilm e b'a fɛ ka diɲɛ de sɔrɔ a tɔgɔ a jɔyɔrɔ sira jɛlen kan a dawula a kɔrɔta a wasa i b'a fɛ k'a sɔrɔ sira jɛlen kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a tɛ sɔrɔ sira jɛlen si kan min jɛlen don ka tɛmɛ kalan kan o de ye garanti ye ayi i mako kana kɛ lahara la parce que mɔgɔ dɔ tɛ lahara fɛ o dalen tɛ lahara la ala kira ko hali n'i dalen tɛ lahara la i tɛ lahara fɛ i b'a fɛ ka diɲɛ de sɔrɔ

A ko a tɛ taa ni kalan tɛ donc fo kalan de ka kɛ abu n'i ye jamana o jamana ɲɛfɛ kalan de don i ye jamana o jamana tolen ye kɔfɛ kalanbaliya don an yɛrɛ b'o de fɔ ko kalanbaliya ye dibi ye maa min bɛ yeelen na n'a bɛ taama ani min bɛ dibi la n'o bɛ taama aw tɛna se waati kelen dɛ donc kalan de ye lumière ye kalan de ye adrɛsi la ɲuman ye kalan de ye fisamantiya la ɲuman ye o tuma an tɛ foyi di an denw ma ka tɛmɛ éducation ɲuman kan donc abu n'i ko ko silamɛya ko mun kalan na o tɛ se ka fɔ ka ban silamɛya ye kalan de bila ɲɛfɛ a dan de ye abu alakira sallallahu alaihi wasallam ani kafiriw ka kɛlɛw la ni silamɛw tun ye kafiri minnu minɛ k'u kɛ jɔn ye n'u kɛra jɔn ye kafiri pour que i ka labila ko dɔw tun b'a la waati ko kosɔn an tɛna don bɛɛ la mais a dɔ ye i somɔgɔw ka na wari di k'i kunmabɔ walima ala kira tun bɛ eh, kafiri minnu n'u kalannen don a b'a fɔ i bɛ silamɛ denmisɛnnin tan i b'o kalan silamɛya alphabet la pour que i ka bila n'i ye denmisɛnnin tan kalan alphabet la i bɛ labila o y'a sɔrɔ i kalan kalan kalan silamɛya y'a ɲini côté bɛɛ fɛ o la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a ye dɔnni ɲini a ko fɔlɔ talabul ilm farida ala kulli muslimin wa muslima a ko ka dɔnni ɲini o ye farida de ye diyagoya bilen de don silamɛ cɛman n'a musoman kan ka ka dɔnni ɲini jagoya bilen de don abu an yɛrɛ bɛ diɲɛ min na bi n'i t'a fɛ ka kɛ maa bolo kɔnɔ mɔgɔ ye i tɛ kalan kɛ wa i t'a fɛ filanw ka jaman i kunna i dɔgɔninw ka pɛrɛn i kunna u ka pɛrɛn i kunna ka tila k'a fɔ k'o ye tiɲɛ fɔ nkalon kan ni kalan b'i la a bɛ kɛ wa ni kalan b'i la i ye patron de ye ni kalan b'i la i ye patron de ye ni kalan b'i la diɲɛ bɛɛ de mago b'i la wa ale ka bon wari ye parce que ni wari b'i kun i tɛ se ka bɛɛ sɔn mais ni kalan b'i la ni dɔnni b'i la i bɛ bɛɛ sɔn ni wari b'i kun n'i ye dɔ di dɔ bɛ bɔ a la mais ni kalan b'i la n'i ye dɔ di dɔ de bɛ fara a kan donc abu fo ka kalan de kɛ koyi o de la an karamɔgɔba dɔ mali dɔnnibaaba don ni n ma fili amadu ampate ba don a ka kumakan dɔ bɛ yen ko ni maa min b'a fɛ diɲɛ dugu i b'a fɛ ka dugu dɔ ci ka filenkolon ci ka dagakolon ci mhm. diɲɛ ka taama a kan mhm. mɔgɔw ka ɲinɛ yɛrɛ ko dugu in kun bɛ yen ko ko kelen k'i ka a dugu kalan niveau bin
ka don kalan na fɔlɔ awɔ ka kalan niveau bin a dugu la n'i ye kalan niveau bin a dugu la mhm. diɲɛ tɔw bɛ taama a dugu sanfɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ a tɛ yen amadu ampate ba ye nin fɔ a ka sɛbɛnni fɛnw na bi anw o dɔnnibaaba minnu n'olu ye maliyɛnw ye tuma dɔ an bɛ ɲinɛ olu kɔ nin sɛbɛnnen bɛ afrique du sud université dɔ kan ko ampate ba ko ko ni bon hali n'u m'a sɛbɛn ten ko dɔnnibaaba dɔ ko ten Ko ni maa min b'a fɛ ka jamana ci jamana tɔw ka taa a kan taama a kan k'a ma se ka armement ta a kama koyi ka taa dugu ka bombarder k'a fɛ k'o tɛ ko ko ko kelen dɔrɔn k'i ka taa dugu ka a dugu dɔnni niveau jigin ka kuma dafa k'a denmisɛnninw dege tricherie la o de b'an fɛ yan bi voilà denmisɛnnin bɛ eh, cinquième année sixième année la mm-hmm. k'a bɛ jinɛ bɔ ah. n'o ye jinɛ bɔ ye n'a sera eh, eh, terminal la a bɛ mun bɔ a tɛna mɛlɛkɛ bɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma donc ko ko k'o de kɛ o de b'an ka kalan na bi mhm. niveau binna mhm. denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw bɛɛ degera tricherie la mhm. jamana tɔw bɛ ka taa anw jɔlen don jamana tɔw bɛ kalo kɔnɔntɔn kalan anw bɛ san sauvé de ka trois mois kalan ka san sauvé an ka résultat bɛ kɛ kelen cogo di anw denw ni olu denw mana taa ɲɔgɔn sɔrɔ université université baw la jɔni bɛ taa ɲɛfɛ ni diɲɛ poste baw nana jɔni bɛ ta ka bila a la o tuma diɲɛ n'i b'a fɛ kalan kɛ lahara n'i b'a fɛ kalan kɛ n'i b'a fila fana fɛ solution ye kelen de ye kalan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ saba ma a b'o dɔnnibaw ko Seydina Ali ko ten a ko dɔnni tɛ sɔrɔ ko fo fɛn wɔɔrɔ ala lan tanalul ilma illa bisittatin ko dɔnni tɛ sɔrɔ fiyewu o bɛ adressé denmisɛnninw na ka adressé denmansaw la ka adressé an ka autorité la ka adressé école karamɔgɔw la madarasa karamɔgɔw karamɔgɔ bɛɛ ka adressé a bɛɛ la ko Seydina Ali ko ko dɔnni tɛ sɔrɔ fiyewu fo fɛn wɔɔrɔ an bɛɛ b'an niyɔrɔ sɔrɔ a la ko an bɛɛ ka kan k'an niyɔrɔ kɛ pour que an denw ka kɛ sini tare ye i y'a faamuya a ko a fɔlɔ a ko saunbika n bɛna a bɛɛ f'i ye bi bayani a jɛlen a ko a fɔlɔ zakaun e min b'a fɛ ka kɛ kalankɛla ye denmisɛnnin ko fo intelligence ka k'i la i hakili ka diya ni hakili man di a kalan bɛ gɛlɛya i bɛ se ka dɔ sɔrɔ mais ka kɛ kalankɛlaba ye fo intelligence ka k'i la a ko a filanan wa hirsun o de b'an jɛ bi kosɛbɛ a ko zakaun intelligence a ko a filanan wa hirsun n'o de b'an jɛ bi kosɛbɛ ambition ka k'i la ne b'a fɛ ka kalan n'o t'i la n'o t'i la a b'u baara ka tɔgɔ jɛ don somɔgɔw ye n don kalan na mais o dama tɛ o fo ambition ka kɛ n na fo ne yɛrɛ de b'a fɛ ka kalan n b'a fɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔnnaw la ne t'a fɛ n filan ka n dan N'i ye classe premier ye ne t'a fɛ maa wɛrɛ ka premier minɛ ne la fo ne ka bɔ yan n'i ye deuxième de ye premier fo n k'a dan de fo ambition de ka k'i la fo ne ka kalan fo ne ka kɛ patron ye denmisɛn dɔ n'a bɛ na de depuis a fitinin a somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ah, karisa kɔni a bɛ kɛ fɛn ye parce que nin ni dusu min wolola n'a bɛ kɛ fɛn ye donc fo de ka kɛ adamaden na fo ne ka kalan i y'a faamuya a ko wɔɔrɔ a fɔlɔ intelligence a filanan ambition zakaun wa hirsun wastibarun sabanan ali abu f'i ka sabali dɔnni ɲini nɔfɛ
somɔgɔw de ye n don kalan na u bɛ n ka wari sara tuma dɔ la u b'i ka wari sara mais sabali waati dɔw bɛ na fo leçon de ka ta donc f'i ka sabali ka sɔn k'i ka temps di kalan ma kalan n'i ye dɔɔnin d'a ma i tɛ foyi sɔrɔ ale yɛrɛ tɔgɔ ko dɔnni mais n'i ye dɔɔnin d'a ma i tɛ foyi sɔrɔ f'i k'i bɛɛ d'a ma i b'i bɛɛ de d'ale ma pour que i ka dɔ sɔrɔ a la donc i bɛ sabali i bɛ sabali ka leçon ta i bɛ sabali école taa tuma i ka taga école taa wagati bɛɛ man di o n ko wagati dɔ la san bɛ na e b'i ka saki ta k'a da i kan na dɔrɔn san b'a fɔ ko yan ɔ salabagatɔ bɛ taa da ka sunɔgɔ ko san bɛ na mais sɛbɛkɛla bɛ sabali san k'a ci a bɛ taa ka kalan kɛ f'i ka sabali dɔnni nɔfɛ wagati dɔw bɛ na sufɛ funteni de bɛ kɛ sunɔgɔ tɛ sɔrɔ dugu jɛda de ye sunɔgɔ sɔrɔ tuma ye mais réveil bɛ sonner ko école taa tuma sera salabagatɔ b'i da ka sunɔgɔ k'a bɛ sunɔgɔ ni papa nana a b'a fɔ a ye ko an ye AG kɛ ko 72 heures parce que ale b'a dɔn ko papa tɛ taa école la o papa bɛɛ tɛ taa école la o mama bɛɛ tɛ taa école la an bɛna s'u ma ɲɛfɛ
salaya b'a bila a la mais e ka sabali ka bɔ ka sunɔgɔ t'i ɲɛ la ka taa ko nin bɛ sɔrɔ a waati de n'a waati tɛmɛna hali n'a ka di n ye ne t'a sɔrɔ ka sabali ka taa nɛnɛ fɛ o tuma ka bɔ ka moto boli ka taa ka bɔ ka t'i sen na i b'a sɔrɔ taama man nɔgɔ ka taga ka sabali nɛnɛ k'i gosi dɔnni nɔfɛ f'i ka sabali de ka sabali tuma dɔ karamɔgɔ b'i tɔɔrɔ mais e ɲɛ t'a la résultat de bɛ ɲɛfɛ o ka sabali karamɔgɔ ka tɔɔrɔ kama ka sabali tuma dɔ kalanyɔrɔ yɛrɛ a kan ka kɛ cogo min na o labɛnw bɛɛ ma sabati ka sabali o kama ko ne bɛ fɛn dɔ de ɲini na ne tɛna to yan wastibarun f'i ka sabali o ye saba ye wa bulugatun abu a naaninan ni denw donna kalan na o ye denmansa ka yɔrɔ ye den ka mago bɛ jɔ fɛn minnu na kalanminɛnw a ka pasew a ka kalan musakaw ni e de b'a bɔ a di i lajɛ a ka di n'a fɔra ko maa ka taa kalan kɛ ka tila ka na ka taa nasɔngɔ ɲini ka tila ka na ka taa fini ko ka taa baara ɲini a bɛ se k'a yɛrɛ dépanner ni fɛn minnu ye n'olu donna la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya fo kalankɛla ka surafana ka k'a bolo n'olu kɔni kɛra la kalan tɛ taa ɲɛ voilà n'o kɛra dɔrɔn a bɛ ɲagami fɛrɛkɛ bɛ don a sen na o ye naani ye o naaninan in o b'an pousser ka taa min bɛ sanfɛ universitaires n'u ni bourse min ka kan fanga k'u jɔ a jɔyɔrɔ la k'u ka bourse d'u ma k'u ka hakɛ d'u ma parce que sisan dépense dɔ b'u yɛrɛ bolo ɔ n'a fɔra k'u ka kalan kɛ k'a kɛ sɛbɛ la ka tila ka taga an dun ko n'i bɛ dɔnni ɲini i b'i bɛɛ de d'a ma ka tila ka taa k'i bɛ taa sugu la k'i bɛ taa fɛn dɔ ɲɛɲini tuma dɔ la n'i sɔmina o wari telimani na dɔrɔn i bɛna kalan bila alors que kalan in bɛna min ɲɛ i ye wari t'a ɲɛ i y'a faamuya o ye naaninan ye surafana ka k'i bolo a ko a duurunan a ko wa irsadu ustazin i ka karamɔgɔ ɲuman sɔrɔ karamɔgɔ ɲuman min b'a dɔn ko dɔnniya dɔ de bɛ ne la nin denmisɛnnin ninnu mago b'a la nin denmisɛnnin ninnu de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye a bɛ dɔnniya in a b'a préparer ko ɲuman ale tɛna a ka leçon préparer classe yɛrɛ kɔnɔ ale bɛ leçon préparer so k'a dɔn ko dɔw ka ɲɛnamaya ɲali sababu ala y'o siri ale la a kan ka kɔnɔnajɛya ka t'u ma k'u lakalan k'u ladi k'u bilasira donc kalan tɛ sɔrɔ fo karamɔgɔ ɲuman baraji yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin na barajiba de bɛ nin na
barajiba de bɛ nin na ni karamɔgɔ b'a dɔn maa kelen ale ka kɛ sababu ye o ka diɲɛ ka ɲa baraji min b'o la nafa min b'o la diɲɛ ni lahara n'a b'o dɔn a t'a fɔ denmisɛnninw ma ayiwa n'aw diya ne bɛna n ka cours di n'a diya a y'a suivre n'a diya a y'a to yen ne ka diplôme bɛ n bolo ne ta ɲalen don voilà n bɛ n sara ta A bɛ baraji min sɔrɔ o la o ka bon sara ye et puis n'i hinɛna walidenw na a b'anw fɛ o bɛ yan n'i hinɛna walidenw na ka cours d'u ma ni kɔnɔnajɛya ye denmisɛnninw de don denmisɛnnin ye denmisɛnnin de ye kɔfɛ de a bɛna n'a dɔn karamɔgɔ caman b'o nafa kɔnɔ bi a mana taa baada la ale yɛrɛ ɲinana kalanden min kɔ n'a y'o lakalan o san jan a bɛ wuli ka na ko bonjour monsieur ne m'i dɔn dɛ o san e tun b'an lakalan e ye maths k'an kun e ye physique chimie k'an kun monsieur nin minɛ i b'a dɔn ko ja k'i ye juru ɲuman don an ka juru ɲuman don a ko an ka juru ɲuman don donc o ye duurunan ye karamɔgɔ ɲuman kalanyɔrɔtigiw kan k'u hakili t'o la bɛɛ man ka taa ka bila denw kunna k'u kalan gouvernement kan ka hakili t'o la bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye fo a pédagogie ka k'i la bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye dɛ bɛɛ tɛ se ka maa lakalan dɔnniya dɔ de b'e la k'a yɛlɛma k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔw b'a dama de ye donc gouvernement k'i hakili t'o la minnu bɛ ta privé tigiw ekɔlisotigiw k'u hakili t'o la anw ekɔli madarasa tigiw k'an hakili t'o la min bɛ ta a ka kɛ maa ye maa min n'a kan maa min ka kumakan faamuyalen don voilà maa min faamuyalen don kosɛbɛ min bɛ se ka denmisɛnninw lafaamuya kosɛbɛ donc o ye duuru ye abu a wɔɔrɔnan a n'a laban sedina ali ko ko dɔnni tɛ sɔrɔ ni fɛn min tɛ a wɔɔrɔnan n'a laban ko fo waati ka janya n'i ma mɛn kalan na a tɛ sɔrɔ dɛ ka don bi dɔrɔn sini k'a cɛ ayi kalan telimaniw an b'u de fɛ sisan six mois neuf mois o bɛ don a taa dugujɛ dilan fo waati f'i ka waati jan de kɛ kalan na ni nin wɔɔrɔ tɛ kalan tɛ sɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ nin wɔɔrɔ denmansaw niyɔrɔ b'a la mm-hmm. denmisɛnninw niyɔrɔ b'a la mm-hmm. e gouvernement niyɔrɔ b'a la mm-hmm. karamɔgɔw niyɔrɔ b'a la maa o maa n'o bɛ kalan milieu kɔnɔ a bɛɛ niyɔrɔ b'a la bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i jilaja yaasa an denw ka kalan o de la an ka maakɔrɔbaw ko ko kalan tɛ sɔrɔ ko fo ko saba sedina ali ko fo fɛn wɔɔrɔ mais olu ko ko kalan yɛrɛ sɔrɔli fo fɛn saba de k'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que nin fɛn wɔɔrɔ ka dafa kalan yɛrɛ ka sɔrɔ i b'a kɛ to a ko n'i ye barama sigi gakuru kan gakuru f'a ka kɛ saba ye dɛ n'a ma kɛ saba ye ni ji wulila a bɛ bɔn dɛ dɛ ko n'i b'a fɛ daga ka tobi ka ɲɛ gakuru saba o gakuru saba o fɔlɔ ye kalanden yɛrɛ ye o ka gakuru ka sigi ka ɲɛ kalanden yɛrɛ k'a dɔn k'ale ale ye kalanden de ye ale de mago bɛ kalan na a k'a taa heure dɔn a k'a jigin heure dɔn a k'a dɔn ne ka kan ka n ka droit réclamer n ka droit réclamer min bɛna ni magosa ye a ka kan k'i hakili t'o la droit réclamer fo san bɛ taa kɛ année blanche ye fo san bɛ taa kɛ trois mois ye k'a sauver o droit réclamer bɛ mun ɲa i ye dɔ bɛ ka fara e si kan e bɛ ka jɔn nɛgɛn de waati bɛ ka taa tile o tile dɔ de bɛ fara i si kan donc an k'an ka droit réclamer ɔhɔn tiɲɛ don an ni min ka kan a ka kan ka d'an ma mais o droit réclamer kan'an bila fo ka taa mago sa
bawo e bɛ k'i ka dɔnniya bɔ k'a di mɔgɔw de ma olu fana mago kana na sa kosɛbɛ
ala k'an dɛmɛ donc den yɛrɛ k'a dɔn ko ne ye kalanden ye wa kalan a bɛ k'a waati de n'a waati tɛmɛna dɔrɔn a bɛ gɛlɛya abu a filanan gakuru filanan o ye denmansaw ye denmansaw k'u cɛsiri n taara den don ekɔli la dɔrɔn nin ekɔli de sarilen don n'an ka ekɔli bɛɛ ye n'an ka dugu quartier ekɔli bɛɛ ye n'an ka commune ekɔli bɛɛ ye non taga lajɛ den a bɛ taa wa

direction k'a dɔn ko ne den de bɛ yan maître k'a dɔn ne den de b'i ka kilasi kɔnɔ ni min bɛ a ye n wele n'i den yɛrɛ b'o dɔn a tɛ ekɔli chômer sinon den caman bɛ bɔ k'u bɛ taa ekɔli la surtout kɔrɔbalenw u tɛ don yɛrɛ mɔbili bɛ dɔw jigin ekɔli da la mɔbili bɛ taa dɔrɔn u b'u kɔ don u taara gɛrɛn na mais ne bɛ taa e denw bɛ fɛn yɛrɛ dilan bulletin dilan bi ka bɔ internet tile in na taa cyber la ka bulletin dilan ka bɔ n'a ye ka n'a di fa ma fa yɛrɛ bɛ content ko ee ko non fiston i ye baara kɛ dɛ ka sɔrɔ a ma don hali kilasi kɔnɔ u y'a dɔ fɔ an ye den taara kɔfɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ la ka taa kalan kɛ ba ni fa kɔntanna k'a ye doctorat sɔrɔ o ko sa na relation b'an na an bɛ baara ɲini ye an ka juma kutuba la an bɛ to ka nin fɔ maa dɔ nin kɛra maa dɔ de ɲɛna a teri dɔ den don ale de y'a fɔ an ye an ko ko denw k'u hakili to mansaw k'u hakili to denw ka kalanko la k'a bila ka taa kɔfɛ a taara olu yɛrɛ san o san a bɛ fɛnw c'u ma k'a pasera jaa a tɛ ka taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la sisan kalan banna k'ale fɛn ka sɔrɔ k'a ka na a tɛ ka se ka na u y'a gakɔ k'a gakɔ a nana k'a ka na ni diplôme ye diplôme ma ye o tuma de o bɔra kalama a kɛra jigitigɛ ye donc n'i taara denw bila n'an taara denw bila école la an ka tɛmɛ o école so yɛrɛ école so jumɛn don kalan bɛ yen wa dɔw b'u tɔgɔ bolo bi koyi dɔw b'u tɔgɔ bolo est ce que kalan bɛ yen est ce que ladamu bɛ yen éducation bɛ yen wa kalanyɔrɔ yɛlɛmalen tɛ yen yɔrɔ la k'a kɛ boîte de nuit ye wa kalanyɔrɔ yɛlɛmalen tɛ yen k'a kɛ excitant ta ye wa ekɔliso dɔw cira bi tɔgɔ de b'a la ko kalanyɔrɔ don mais u bɛ ka denmisɛnninw ka vie détruit
ayi dɔw tɛ kalan Mais ne- dɔw eh. bɛ yen i bɛ tɛmɛ a da la i b'a fɔ ko ayi ko ka- kalan i bɛ fɛn bɛɛ bɛ yan wala bɔlen fɛn bɛɛ bɛ yan fo kalan don. Alahu akibar. donc an ka taa ka taa kalanyɔrɔ la an ka taa lajɛ mun de bɛ yen donc mansaw u k'u hakili to o yɔrɔ la ni denw nana so fana a ye leçon ta faransi mɔgɔ dɔ ye eh, kadoba sɔrɔ nin na a ma a ma hali kalan an balima dɔ don u ka kalanyɔrɔ mɔgɔw ye den mansaw lajɛ denw lajɛ den minnu ye baara kɛ kosɛbɛ san kɔnɔ u b'olu denw jansa ka tila k'u mansaw jansa donc jansa taara se mansa ma u y'a wele k'a ka secret ye jumɛn ye ale ma kalan secret b'ale bolo ale kɔni y'a dɔn den wagati dɔ la kɔni a kan ka leçon ta donc ni heure dɔ sera ale fɛ yen tele tɛ lajɛ connexion tɛ yen téléphone tɛ lajɛ arajo tɛ lamɛn fɛn bɛɛ bɛ faga a b'a fɔ denmisɛnninw ma nin waati ye leçon ta waati ye denmisɛnninw de ye baara k'o la ka taa kɛ ŋana ye ekɔliso la donc ni denw bɔra ekɔli la an ka hakili to denw na u ka kalan kɛ u ka leçon ta la donc o ye gakuru filanan ye gakuru sabanan o bɛ boli kalanyɔrɔtigiw Akademiw kapuw minisitɛriw fo ka taa gun premier ministre la fo ka taa gun jamanatigi la bɛɛ k'i seko kɛ yaasa an denw ka kalan kɛ voilà k'u hakili to kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ autorisation kana di maa si ma fo min bɛ fɛn bɛɛ dafa yɔrɔ dɔw bɛ yen ko kalanyɔrɔ don so ni si kɔnɔ o ye kalanyɔrɔ ye wa première année monsieur mana pɛrɛn deuxième année mɔgɔw t'a dɔn k'olu ta bɛ ka min fɔ yɔrɔ a bɛ gɛlɛya a bɔ donc waati kolon kama bɛɛ k'i cɛsiri ni bɛɛ y'i cɛsiri an ka an ka dugu mali tun dɔnnen don ni dɔnni dugu de ye amadu hampate ba ka dugu sɛku umaru tal futankɛ ka dugu u tun jamana in tun dɔnnen don ni dɔnni de ye maliyɛn ma taa université ba la fo a y'a tɔgɔ bila yen ah, mais bi n'a fɔra ko université dɔw ta anw ta an ka diplôme dɔw reconnulen tɛ o ye kumasuli ye dɛ donc an bɛ ala deli ala k'an bɔ o danga la mali ye ala k'a segin a cogo kɔrɔ la kalan nafama an y'a ɲini ala fɛ ala k'a di an ka denbaya ma bɛɛ ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kalandenw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la karamɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la denmansaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la gouvernement k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o kɛra ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ an y'a ɲini ala fɛ ala m'an ɲana ala m'an bɛnna sababu ma ala kira hɔrɔma la sala
Alihamdulila rabilalamin an lamɛnbaaw a ye faamuya caman sɔrɔ nin na diinɛ ye ee bilasirali min kɛ kalanko la alimami da sira ma badara ali fɛn wɔɔrɔ a y'a fɛn wɔɔrɔ bɛɛ walawala an bɛɛ y'an niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la inshallah an bɛ fatiya sɛmɛ alimami na folikan laban min b'a bolo yani a ka se fatiya ta ma a b'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka fatiya ta ka bi ta datugu yan nɔ inshallah alhamdulillah eh, abu an bɛ i fo ka an balimakɛ fo badara sidina ali tɔgɔma ale yɛrɛ tɔgɔma ye kalankɛlaba ye an b'a dɔn a fana b'o sira kan mhm. sa a b'a ka fɛn dɔn kosɛbɛ ala ka dɔnniya jidi ala k'aw n'aw sara a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na ala k'a baraji di ala k'a baraji di ka dugawu kɛ ani foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ eh, TV Hundu baarakɛla bɛɛ ye k'a ta ɲɛmɔgɔba la fo k'a bila mɔgɔ laban na ani aw ka filalikɛla bɛɛ minnu b'aw ta dugu ma ani minnu b'aw ta eh, réseaux sociaux kan an bɛ bɛɛ fo ka diinɛ eh, baarakɛlaw bɛɛ fo inshallah ka Ala deli Mali ɲinan ala k'a kɛ basigi san ye ala k'a kɛ kalan san ye ala k'a kɛ dɔnni sɔrɔ san ye ala k'a kɛ wasa san ye ka ɲinan k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ kɛnɛya san ye bana jugu min bɛ ka diɲɛ gan kamana la an y'a ɲini ala fɛ ala ka bana in ban ala ka na ni nɔgɔya ye ala ka gɛlɛyaw ban ala k'an sɔn ala k'an sutura ala k'an hijabu ala k'an kɔlɔsi ala kira hɔrɔma la salala muhamadu wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu